ne ko nin ye mun ko ye kabi nin covid 19 in y'a yɛrɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ foyi de man ɲi bilen n ka cɛ a ye danaba nin ni covid 19 in tɛ yan an b'a kɛlɛ k'a kɛlɛ f'a ka yan bila aw minnu bɛ k'an lajɛ nin wagatinin na eh, television joliba sanfɛ ani radio joliba kana la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kan mun ye covid 19 yɛrɛ ye jumɛn ye nin semaine nin kɔnɔna la an ka baro bɛ tali kɛ fɛn min kan covid 19 ani silamɛya taabolo yala silamɛya yɛrɛ ye mun fɔ covid 19 kɔnɔna la dɛ o sanganin kɔnɔna la an bɛna an ka maa welelen kɔrɔmanw fana bisimila maa kura wɛrɛ bɛna fara olu fana kan ka se ka walawalali kɛ aw ni anw ye bɛɛ lajɛlen ka se ka tɔmɔlita sɔrɔ covid 19 fiɲɛla cogoya min na an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'aw bɛ danse n balima cɛ an'a muso denmisɛnni ani makɔrɔba aw fɛn fɛn sigilen don ka an lamɛn joliba fm sanfɛ aw fɛn fɛn sigilen don ka an lajɛ joliba tv news sanfɛ an ka foli b'aw bɛɛ ye bi an kɛlen don ka karamɔgɔba dɔ de wele a tɔgɔ ye ko alaji muɲa muɲa grand guérisseur guérisseur belebele min bɛna coronavirus fura di an ma bi kuma tɛ caya an b'a yɛrɛ ɲininka alaji muɲa muɲa e ko ko coronavirus fura b'i bolo alhamdulilayi rabil alamina naamu segini to naamu coronavirus fura bɛ ne bolo alahu akbar segini to naamu yɛrɛfo tɛ awɔ coronavirus n'a ye mɔgɔ kelen min a bɛ boli biri biri biri o ye ne karamɔgɔ alaji muɲa muɲa naamu segini to naamu nka coronavirus fura naamu yanni n k'a fɔ jama ye naamu il faut que mɔgɔw ka fɛn dɔ de faamuya fɔlɔ ɔhɔn segini to coronavirus ye bana de ye o Awɔ. mais n'i y'a mɛn ko a bɔnna a sigila de O ye tiɲɛ ye. mais a fɔla an ka mesure de barrière minnu respecter an k'olu respecter sa o ye tiɲɛ ye segini to ko an k'an tɛgɛ ko safinɛ na wagati bɛɛ awɔ an k'an tɛgɛ susa ni fɛn ye n'o b'a fɔ a ma ko gel hydroalcoolique o fɔla segini to ko an ka masigi dɔn nun na tiɲɛ don wagati bɛɛ tiɲɛ don segini to ko jamama yɔrɔw an k'olu ye k'o to yen o fɔla segini to un mètre distanciation an k'o bila o ye tiɲɛ ye segini to i m'a ye coronavirus ye min kɛ Oh. a ye min kɛ an karamɔgɔw la oh. coronavirus de donna anw karamɔgɔw tu la k'an bɛɛ tan ka yɛrɛkɛ segini to egliziw datugula misiriw datugula wa hali ni misiri dayɛlɛla ko aw ka taa seli a fɔla de ko misiri kɔnɔ aw ka safaw tilen ka kamakun gun ɲɔgɔn na walasa sitanɛ kana tɛmɛ coronavirus de ko aw k'aw ka safaw gɔlɔn k'aw kamakun dayɛlɛ sitanɛ ka tɛmɛ alahu akubar ne ko karamɔgɔ alaji muɲa muɲa kɔmi coronavirus fura b'e bolo i t'o fɔ n ye joona an k'o fɔ mɔgɔ minnu sigilen don k'an lamɛn mɔgɔ minnu bɛ k'an lamɛn an k'o fɔ olu ye wa sɛgini to alihamudulila rabil alamina koronavirisi n'i y'a ye bana ni min don a bɛ mɔnɛ kuwa sɛgini to ne bɛ koronavirisi furakɛ k'a ban pewu ni jiri ye sɛgini to n bɛ jiri dɔn kojugu sɛgini to n b'i ɲininka est ce que i bɛ dɔɔni dɔn jiri la wa bɔn n tɛ caman dɔn a la ten sɛgini to u ka jiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko gɔlɔbɛ gɔlɔbɛ i bɛ gɔlɔbɛ dɔn n b'a dɔn i bɛ kɔsafinɛ dɔn n b'a dɔn i bɛ jun dɔn n b'a dɔn i bɛ segufali dɔn n b'a dɔn sɛgini to i bɛ nin yiri naani ɲini ka n'i fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ daga kelen kɔnɔ o ka yiri dɔ bɛ yen ko jala jala n b'a dɔn n'i ye jala sɔrɔ i bɛ jala bu bɔ k'a fara nin yiri naani kan k'a tobi alamisadonya su fɛ siɲɛ wolonfila k'a wusu siɲɛ wolonfila naamu k'a ko siɲɛ wolonfila naamu k'a min siɲɛ wolonfila naamu sɛgini to i mana tila ninnu na dɔrɔn i bɛ banakisɛ yɛrɛ de wulitɔlen ye ka bɔ i fari la akubar o de ye coronavirus fura ye wa sɛgini to n ma o fɔ i ye dɛ o tɛ coronavirus fura ye dɛ nin ye sumaya kɔgɔlen de fura ye kana teliya masa. Oh, ok ok ɛɛ eh, an eh, fɛn fɛn sigilen don k'an lamɛn fɛn fɛn sigilen don k'an lajɛ an b'aw bɛɛ fo yanni émission ka continuer journal télévisé bɛ yen n'o banna an bɛ tila ka na studio kɔnɔ ka na coronavirus fura fɔ aw ye alaji muɲamuɲa bolo. an kɛlen kɔni sanga in na ka eh, sɛgini to ka cɛ jumɛn na ja n'a a karamɔgɔ n'o ye karamɔgɔ alaji muɲamuɲa ye an bɛ sɛgini to yɛrɛ bisimila an ka studio kɔnɔ n ka cɛ ka ɲuman de bɛ yen ee alihamudulilayi alihamudulilayi e yɛrɛ dun ko bɛɛ ka ɲi wa ko bɛɛ ka ɲi coronavirus in cɛ a ko bɛ senna dɛ ayi a ko bɛ ba tɛmɛ kana nin fɔ an na karamɔgɔ ko ko a fura b'a bolo fura sɔrɔla fura b'a bolo awa tare tare a ma se k'a fɔ bi nka siɲɛ wɛrɛ a b'a fɔ ala k'o don yira an na an b'i yɛrɛ fo ka karamɔgɔ alaji muɲamuɲa fo a ka nali la dante foli min na eh, bamanan ko ten ko surtout ko mɔgɔ na donko ni ɲɔgɔn cɛ o cɛ yan deli fɛn mun na ka an na sewa kɛ eh, yanni n ka se yan mhm. n terikɛ dɔ bɛ yen a ye histoire dɔ ɲɛfɔ n ye baro dɔ ɲɛfɔ n ye non mais kabako don dɛ kabako de don a tɔntɔn dɔ de tun bɛ yen a man kɛnɛ bana de tun b'a la u y'a mali dɔgɔtɔrɔso tɛ burusukɔnɔ dugu tɛ u ye fɛn sugu bɛɛ kɛ bana in ma se ka furakɛ donc comme wari b'u bolo u y'a cɛ u taara n'a ye faransi semɛni kelen semɛni fila semɛni saba bana fɛn fɛn b'a golo la n'a tɔgɔ ye ko nɔgɔ nɔgɔ kilo saba de bɔra a fari kɔnɔ n'u y'a don mansin na bana tɛ yen n'o cɛ a furakɛla u b'u labila don min na n'u ye cɛ lawuli cɛ tɛ se ka tɔgɔma n'u ye cɛ kɔrɔta cɛ tɛ se ka tɔgɔma u b'a don masin na u b'a lajɛ bana kɔni tɛ a la tuguni a u kamanaganna donc u ye bɛɛ wele a laban u ye sokɔnɔmɔgɔw wele mali la yan comme ko aw tɔntɔn tiɲɛ na an y'a furakɛ bana foyi t'a golo la nɔgɔ kilo saba de bɔra a fari kɔnɔ nɔgɔ kilo saba ko mɛ halisa a tɛ ka se ka tɔgɔma halisa a mulukulen don ko an kɔni an dabali bannen don donc bamakɔkaw fana ko bon aw ma nɔgɔ kilo saba de bɔ a golo kɔnɔ a ko awɔ bon a ye nɔgɔ kilo kelen ni tilancɛ a y'o don a farisogo la bani an ka sigi k'o lajɛ u ye nɔgɔ kilo kelen don cɛ farisogo la n'o a wulila ka jɔ awɔ a wulila ka jɔ donc cɛ kɛnɛyala cɛ yɛrɛ bɛ sira la ka na bamakɔ n'ala sɔnna ma tile fila na a bɛ se mɛ nɔgɔ ko kuma an ka to k'an tɛgɛ ko safinɛ la halisa an ka dɔ bɔ an ka nɔgɔw la nɔgɔ man ɲi fɛnɛ dɛ nɔgɔ man ɲi i siri de ayi n dunbiya Eh, i kɛra ye bi fana eh, eh, numu bɛ galati ka bɔ yen hadamaden kilo saba kilo saba ka bɔ hadamaden farikolo la ko nɔgɔ tiɲɛ na i ni foli Dunbiyalakaw dɔrɔn de bɛ se ka nin fɔ. An bɛ Sɛkilito fo dan tɛ foli min na ko a ni ce a ka weleli jaabili la alors nin sanga in na an b'i fo. Naamu. Ee an b'a f'i ɲɛna ko Ala ka dɔn wɛrɛ jira an na. Amina yarabi amina yarabi. I Dunbiya. Nba. Coronavirus ayi e wa walahi i bɛ nimisa i ka nali la yan nɔ n bɛ mun f'i ɲɛna kɛ an b'i kɛlɛ k'i kɛlɛ f'a ka b'i da k'a fɔ k'a ma ɲɛ o sanganin kɔnɔna la an ka maa welelen dɔ fana sera an ka kɛnɛ kɔnɔ an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ale tɔgɔ ko sogona eh, jakite chroniqueuse don ale ka wulikajɔ wulikajɔ a bonyalen don nin sanga in na dɛrɛ eh, bɔlɔlɔw sanfɛla la bɔlɔlɔw ye mun de fɔ tiɲɛ a n'a nkalon sogona i jakite nse an bɛ wula foli lase jama bɛɛ lajɛlen ma eh, i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na coronavirus bana kɛlɛli hukumu kɔnɔna la ko minnu ye tiɲɛ ye ani kuma minnu bɛ mɔgɔw lafili f'olu ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bana in a kamanagan bonyani hukumu kosɔn eh, hakilina camanw carila a kan a dɔw bɛ yen olu tɛ sababa ye olu bɛ mɔgɔw lafili o hakilina ninnu dɔw la mɔgɔ dɔw y'a fɔ a yirala k'a fɔ ko dɔw hakilina na ko saniyali kɛ fɛn minnu bɛ yen i n'a fɔ ji ninnu i n'a fɔ eau de javel ko n'i y'o seri i farikolo sanfɛ k'o fiyɛ i farikolo la sisan k'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana in bali a ka mɔgɔ minɛ a yirala k'a fɔ ko eau de javel n'a ɲɔgɔnna ninnu ko mɔgɔw kana na o fiyɛ u farikolo sanfɛ yan'a ka bana yɛrɛ kunbɛn a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ de lase mɔgɔw ma kɔlɔlɔ gɛlɛnw eau de javel ye fɛn ye min bɛ min bɛ kɛ ka saniyali kɛ mɛ a bɛ kɛ ka bolofɛnw de saniya walima yɔrɔ minnu nɔgɔlen don k'olu susa walasa olu ka jɛya ka fara eau de javel kan fɛn wɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko chlore olu n'u ɲɔgɔnna ninnu a yirala k'a fɔ ko saniyalikɛ minɛnw de don nka fɛnw tɛ ko n'i y'a ta k'a funfun i farikolo sanfɛ k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana in bali k'i minɛ o la mɔgɔw k'u janto u la k'u kɔlɔsi u kana n'o fɛn ninnu kɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ wɛrɛw lase u ma i n'a fɔ banaw hakilina minnu bɛ falen falen na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'a dɔw bɛ yen tiɲɛ b'u la nka n'a dɔw bɛ yen n'o bɛ mɔgɔw lafili an ka ɲininiw kɔfɛ an sera ka min sɔrɔ k'o lase jama ma o de tun ye nin ye o diyara n ye nin sangani na an b'i fo k'i jakite ala ka dɛmɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔna nin ye fililiba ye dɛ mɔgɔw bɛ se ka a ta cogo di fɛn min ye eau de javel ye fɛn min ye chlore ye fɛn min ye éthanol ye fɛn min ye méthanol ye k'a fɔ k'i b'olu min k'o b'i kisi bana ma walama ko n'i y'olu min k'o bɛ se ka kɛ bana in fura ye nin ye fili jugu ye dɛ an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman di an ni anw bɛɛ lajɛlen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni sangani na an bɛ sɔgɔna jakite fo k'a wale ɲuman dɔn dan tɛ foli min na an b'ala deli ko ala k'a bolo minɛ a ka baara la i jakite an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn aw fɛn o fɛn sɔgɔlen mana nin sanga na arajo joliba kan ani television joliba sanfɛ ani bɔlɔlɔw sanfɛ an b'aw fo dan tɛ foli min na k'a fɔ aw ɲɛna ko halisa k'aw b'a ka jɛmukan mandi kɔnɔna la n'o ye coronavirus yɛrɛ ye jumɛn ye dɔgɔkun in na kɛrɛnkɛrɛnya la an ye babu mun ta k'aw sɛgɛrɛ o ye koronavirusi ani diinɛ taabolow o hukumu kɔnɔna la an ka maa welelen ale kɔni y'an sɛgɛrɛ nin sanga in na mohamɛd togo an n'ale an bɛna walawalali kɛ aw ye aw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la halisa mun ma se ka faamuya aw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na aw ka se k'o fɛnɛ faamuyali sɔrɔ nin dɔgɔkun in na mohamɛd togo an b'a f'i ɲɛna k'i bisimila tele joliba arajo joliba mɔgɔw n b'aw fo ka aw wale ɲuman dɔn n bɛ foli lase aw ma aw yɛrɛ ni ce le fait que eh, aw ye n bisimila aw ka yɔrɔ la a diyara n ye Eh, docteur togo an ye bana dɔ wɛrɛ ye an fɛ yan nɔ n'a fɛnɛ bɛ fɔ a ma ko ebola yala danfara bɛ coronavirus ani ebola ni ɲɔgɔn cɛ wa eh, danfara tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ c'est vrai parce que aw ka kuma nin nafa b'a la n'a y'a jateminɛ eh, banakisɛ suguyaw ka ca mais bi an bɛ pandemi de la ça veut dire que eh, mikɔrɔbu kelen min tun bɛ Chine o mikɔrɔbu kelen de bɛ eh, Amérique o kelen de bɛ Europe o kelen de bɛ an fɛ yan farafinna Donc bana nin danfara tɛ yɔrɔ si la a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ manifestation de ye kelen ye u germes ye kelen ye donc vraiment u kɛlɛcogo fana kan ka kɛ kelen donc an bana in danfara si t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais u bɛ ɲɔgɔn bila yɔrɔ caman na a y'a ye hali u kɛlɛcogo ma kɛ kelen ye o kɛlɛcogo ma kɛ kelen ye parce que euh, confinement kɛra c'est vrai mais confinement ba tɛ euh, e, euh, i n'a fɔ euh, an bɛ min ye coronavirus ta la Eh, o ɲininkali fana diyara n ye hakili la an ka lamɛnnikɛlaw ye faamuyali sɔrɔ o fana na nin sanga in na an bɛna ɲininkali min tugu nin na dɔktɛr togo o de ye yala ɲininikɛlaw minnu bɛ afiriki n'an b'a fɔ ma ko laboratoire est ce que olu kɛlen bɛ nin sanga in na ka fura sɔrɔ bana in na min bɛ tali kɛ coronavirus yɛrɛ kan wa Eh, ɲinini barika ka dɔgɔn an fɛ yen farafinna parce que pour que an ka ɲinini kɛ le plus souvent ɲinini bɛ wari ko de ɲɛɲini donc a t'i n'a fɔ miliyɔn ni miliyɔn de bɛ don a la ɲinini bɛ taa fɔ miliyari ni miliyari la donc an dun fɛ yen bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko an ka sɔrɔ ka dɔgɔn ka taa o sira kan donc eh, ɲinini dun ye fɛn dɔ ye i kɛra hali n'i kɛra tubabu jamana na n'i ye ɲinini kɛ tubabu jamana dɔrɔn na n'i ma taa n'a ye kɔntinan tɔw la a ka expérimenter a ka dɔn ka fɔ bon a a i ye min sɔrɔ a ka ɲi i fɛ yen a ka ɲi diɲɛ sereke naani bɛɛ kɔnɔ a tɛ fɛn ɲɛ donc ɲinini bi bi na mɔgɔw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲinini kɛ i bɛ t'a sɔrɔ ekipu dɔ bɛ faransi o ye erɔpu ye ekipu dɔ bɛ afiriki o ye afiriki ye ekipu dɔ bɛ azi o ye o bɛ yen donc u bɛ jɛ ka ɲinini kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ni fɛn min sɔrɔla a ka se ka lasabati diɲɛ sereke naani bɛɛ kɔnɔ donc sisan ninnu bana suguya la an bɛ an inscrire o domaine de kan donc

dans l'avenir diyagoya don an bɛ fara u kan ka ɲinili kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que vraiment eh, min mana sɔrɔ a ka lasabati eh, diɲɛ sereke naani bɛɛ fɛ alors an bɛ docteur togo fo ka waleɲumandɔn dakuruɲɛ labanna kuma jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnnikɛlaw ni filɛlikɛlaw ma nin sanga in na docteur togo donc euh, kumakan laban min bɛ yen il faut que an ka faamuya ko coronavirus in ye euh, tiɲɛ ye wa bana min don a, a ka euh, degunni cayara kosɛbɛ donc se min b'an ye o ye vraiment ka mesure de prévention ninnu respecter o ye wagati bɛɛ sanga ni wagati bɛɛ k'an tɛgɛ ko safinɛ la ou bien ka gel alcoolisé dilan utiliser ou bien sanga ni wagati bɛɛ ka bavɛti don surtout bi Mali an bɛ yɔrɔ min bi moyen de barrière ninnu ye diyagoya de ye donc an ka kan k'an jija ka bavɛti don diyagoya ka wajibiya an yɛrɛ kan donc an kan k'o kɛ an taabolo ye donc an kan ka distance don an ni minnu bɛ communication kɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ mɛtiri kelen ɲɔgɔn na donc an ka kan k'an hakili to olu la donc ni sɔgɔsɔgɔ ani mura bɛ mɔgɔ minnu na u ka to ka mouchoir individuel ninnu utiliser o de da ka ye de a na ni min ma se k'o utiliser o ka to ka tiso a nɔnkɔnkuru kɔnɔ mais a kana tiso a tɛgɛ kɔnɔ parce que a laban bɛ mɔgɔw de fo a laban bɛ minɛnw de ta mɔgɔ wɛrɛw bɛna minɛn minnu ta donc a ka tiso a nɔnkɔnkuru kɔnɔ o de ka fisa donc nin mesure ninnu n'an ye ninnu kɛ an taala ye a ka ca ala fɛ an bɛ solution sɔrɔ bana in na i n'a fɔ n y'a fɔ n ka kuma ɲɛbila la cogoya min na an ka dɔgɔkun in eh, babu bɛna boli fɛn min kan o ye coronavirusi ani eh, diinɛ taabolow ye o hukumu kɔnɔna la an wulila ka se an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ma n'ale ye eh, amidu jalo ye ale kɔni ye wajulikɛla belebeleba ye an yɛrɛ fɛ yan nɔ an bɛna baro kɛ coronavirus kan amidu jalo ale bɛna fɛn fɔ an ɲɛna coronavirus yɛrɛ mun de don fɔlɔ mais n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ fana a bɛna da don a la nin ɲɔgɔnna kasara mana eh, eh, jamana sɔrɔ n'a mana diɲɛ sɔrɔ silamɛya yɛrɛ ye mun de fɔ a kɔnɔna la an ka kan ka ladilikan jumɛn matarafa ani amidu an na masalako kan an ka ɲɛmada o fɛ amidu jalo

ala ka diɲɛ bɛɛ kisi ka bɔ bana jugu min bɛ yaala yaala la an dafɛ ya rabi ala ka bɛɛ kisi bana in tɔɔrɔ ma alhamdulilayi rabil alamin eh, silamɛya ye diinɛ ye min bɛ adapte circonstance bɛɛ la silamɛya pandemi tɛ ko kura ye silamɛya la ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam an ka exemple an ka idole kira yɛrɛ ka waati la pandemi nana mais a ampleur ma bonya i n'a fɔ an bɛ contexte min na sisan n'o ye covid 19 ye a ampleur ma bonya ka s'o ma mais seyidina umar radiyallahu taala anhu n'ale ye khalifa filanan ye ala kira fatulen ye abubakar nana abubakar kɔfɛ umar de sigira a ye san tan kɛ khalifaya la umar ka khalifaya kɔnɔna na fiɲɛbana nana madina o fiɲɛbana in juguyara kosɛbɛ a ye sahaba ba saba a y'o de bɔnɛ a ni na 3000 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam o bɛɛ ni tora pandemi ko la donc pandemi tɛ ko kura ye silamɛya la donc ala kira ko a ma cogo di sallallahu alayhi wa sallam a ko ni pandemi nana dugu la a donna dugu min na aw minnu b'o dugu la aw kana bɔ o dugu la par crainte siranya fɛ ka bɔ k'aw bɛ taa eh, eh, k'aw bɛ émigrer ka taa yɔrɔ wɛrɛ donc minnu fana bɛ dugu kɔnɔ imagine n'an tun ye alakira sallallahu alaihi wa sallam ka ka nin kumakan in kelen ta ka baara kɛ n'a ye i b'a ye k'a fɔ pandemi a tun tɛ bɔ yɔrɔ si a tun tɛ bɔ hali chine donc ni pandemi nana dugu kɔnɔ aw minnu bɛ dugu kɔnɔ kira ye jumɛn fɔ sallallahu alaihi wa sallam aw kana bɔ par crainte bana siranya fɛ k'aw bɛ boli wa aw minnu pandemi daminɛna k'i to dugu min kɔnɔ mɔgɔ kan'a fɔ k'i bɛ voyager ka taa o dugu fana la alakira ka conseil filɛ nin ye sallallahu alaihi wa sallam n'an tun ye nin méthode in n'an tun ye nin adopter n'i ye nin nin hadisa in ta k'a lajɛ c'est synonyme de quoi a bɛ jumɛn d'an ma n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ confinement de d'an ma donc an y'a ye solution la belebele an'a la teliman o ye jumɛn ye o ye ka confinement kɛ mɔgɔw ka t'u ka so déplacement ka dɔgɔya mouvement ka dɔgɔya silamɛya yɛrɛ y'o de ɲini an fɛ alakiraba muhamadu sallallahu alaihi wa sallam imagine ni e, e, a fɔra pandemi bɛ wuhan chine ni wuhan dɔrɔn tun confinera maa minnu bɛ wuhan olu ma bɔ mɔgɔ ma voyager ka taa wuhan an b'a ye k'a fɔ pandemi a tun tɛ taa yɔrɔ si a bɛ dan wuhan alakira ka kumakan sallallahu alaihi wa sallam n'o tun appliquera a tun tɛ taa yɔrɔ si dɔgɔtɔrɔw ye min fɔ an ye an k'o mesure adopter u ye u y'an bila sira min kan an ka taa o sira kan o sira taamali o de ye an ka diinɛ yɛrɛ fana ka laɲini ye inshallah ya rabbi an bɛ dugawu kɛ ya rabbi ala ka silamɛ bɛɛ kisi ala ka maliyɛn bɛɛ kisi ala ka diɲɛ bɛɛ kisi nin bana in tɔɔrɔ ma hakɛto b'a kan salli ala muhammad wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ hamidu jalo ka nin ladilikan ninnu na hamidu jalo tɛmɛnen kɔfɛ nɔ an y'an bolo mɔɔnɔbɔ k'an bolo lase maa wɛrɛ ma tuguni ale fɛnɛ wajulukɛla belebela ye an yɛrɛ fɛ yan nɔ ale fɛnɛ ye alors adama ture ani adama ture fɛnɛ wajulukɛla don n y'a fɔ cogoya min na ale fɛnɛ na i da don a la dɔɔni ka walawalali kɛ ye hamidu ma se ka min fɔ hamidu ɲinana fɛn minnu kɔ ka se ka farankanni kɛ hamidu ka kumakanw kan walasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ diinɛ yɛrɛ ko cogo di ni nin ɲɔgɔnna balaw ye an sɔrɔ n'o ye banakisɛ ye n'o ye koronavirisi ye an kan ka ladilikan jumɛn matarafa

o min kɛlen don ka diɲɛ labɔ bi bana min n'a jarabina bolilen don dugukolo bɛɛ lajɛlen kan bi o bana min n'a bɛ dugukolo kan bi bana min n'o bɛ diɲɛ kɔnɔ bi a ɲɔgɔn tɛmɛna kira muhamadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ka wagatiw kɔnɔ

a n'a ka ɲamɛ hadarila alakira la sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala a y'i kanto kiraba ma a aqiluha wa atawakkal am atrukuha wa atawakkal kira muhammad n ka fereke don ɲagamɛ in na k'a sen siri i n'a fɔ aw b'a faamu cogo min na ka n ka a siri jiri la fɔlɔ k'a bila ka sɔrɔ ka n jigi sɛmɛ ala la muhamadu n ka ɲaamɛ in kɛ o kɛcogo de la wa ou bien n ka ɲaamɛ in n ka a to yen wa atawakɛl n ka sɔrɔ ka n jigi sɛmɛ ala la n kana fereke don a la n k'a ye k'a to yen n ka n jigi sɛmɛ ala la kira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye cɛ jaabi a ko a aqilha wa tawakɛl n bɛ min ɲini i fɛ a fereke don ɲamɛ na i k'a siri fɔlɔ yiri la n'i y'a fereke don a la k'a siri o kuma la i ka wakali sɛmɛ alahu taala la o misali ye jumɛn ye e mɔgɔ min n'i ko k'i limaniya de kɔgɔlen don ni bɛɛ e ko k'i t'i ka butigi datugu i taara ka butigi dayɛlɛlen butigi fɛrime k'i k'a bolatugu ten k'a fɔ k'e wakali sɛmɛlen don ala la ayi kira ko k'a tɛ kɛ ten dɛ ko gogoro don butigi la fɔlɔ i k'a sɔgɔ gogoro don i ka da la fɔlɔ i siyɔrɔ la i k'a sɔgɔ i ka sɔrɔ ka ko tɔ to alahu taala ma i k'i ka wakali sɛmɛ ala la mais ko tawakulu tɛ ka i ka da sɔgɔbali ye k'a to yen tawakulu tɛ ka i ka so siri i ka so datugunbali ye k'a to yen k'a fɔ de k'i b'i wakali sɛmɛ ala la alahu taala ye kodɔn min d'an ma alahu taala ye bilasirali min d'an ma o de ye an ka sababu ɲini fɔlɔ o sababu min bɛ se k'an kisi bana in ma dɔkitɛriw ye min fɔ an k'u kumakanw labato olu de b'a dɔn ka tɛmɛ anw bɛɛ lajɛlen kan an bɛ se ka kisi bana in ma cogo min na dɔkitɛri ye min fɔ an ka tugu kumakan kɔ an ka baara kɛ n'a ye o de kosɔn aw b'a ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ television sow la aw b'a ye waati bɛɛ lajɛlen na arajo sow la aw bɛ bilasira aw bɛ bilasira aw bɛ bilasira aw bɛ se ka kisi bana in tɔɔrɔ ma cogo min na yann'a fiɲɛ jugu ka tɛmɛ an kan ya rabi an b'a ɲini alahu taala fɛ ala k'an ka maliba suma an b'a ɲini alahu taala fɛ ala ka kanbɛn sabati jamana in kɔnɔ an b'a ɲini alahu taala fɛ fɔnkɔɲɔgɔnya min b'an ka jamana kɔnɔ ala ka seliji bɔn a kan an b'a ɲini alahu taala fɛ ala ka faamaw ala ka jamana kɔnɔdenw hinɛ don u la an b'a ɲini alahu taala fɛ jamana kɔnɔdenw olu fana ka faamaw u bonyali ala k'o don u dusukun na ni kanbɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni fɔkabɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ alahu taala ka hɛrɛ bɛ yen de alahu taala ka nɛɛma bɛ yen de mais ni kɛlɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka da a la gɛlɛya de bɛ yen dɛ ya rabi ala k'an ka maliba ala ka gɛlɛya in wuli ka bɔ a kan ala ka tɔɔrɔ in wuli ka bɔ a kan nin kun ye kunnafoni surumani ye ka bɔ aw balimakɛ adama suware ture yɔrɔ ka aw kira mantonw bilasira n'o ye ya rabi ala k'a kɛ kalan ye dusukunw na ala k'a kɛ faamu ye dusukunw na sali ala muhamad n'i y'a ta k'a lajɛ nin sanganin na eh, mɔgɔw kɛlen bɛ ka hakilinaw bila sen kan ka dɛmɛ don mɔgɔw ma coronavirus kɛra mɔgɔ minnu ye garisigɛ la ani ka dɛmɛ don mɔgɔw ma fɛnɛ a kɛra sababu ye ka degun don mɔgɔ minnu kan dɔ ka dugu kɔnɔ ani dɔ ka kabilaw fɛnɛ kɔnɔna la o sangani na an bɛ sɔkɔna jakite bisimila a ka se ka fɛn fɔ an ɲɛna fɛn min bɛ tali kɛ initiative citoyenne yɛrɛ kan dɛ sɔkɔna i bisimila kokura o diyara an ye initiative citoyenne olu tɛ dɔwɛrɛ ye bana in i n'a fɔ kɔlɔlɔ caman de b'a la n y'a fɔ cogo min na kɔlɔlɔ b'a la kɛnɛyako nasiraw kan walasa k'a carili bali jamana caman ye fɛɛrɛw ta a dɔw kɛra mɔgɔw kana bɔ baarakɛyɔrɔw datugunna olu kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya ye sɔrɔw olu fanga dɔgɔyara kosɛbɛ donc gɛlɛya donna yɔrɔw la kosɛbɛ o hokumu kɔnɔna la ani fɛnɛ e, jamadalajɛ yɔrɔw la a fɔra ko mɔgɔw kana na caya o fɛnɛ gɛlɛyara mɔgɔw ma o hukumu kɔnɔna la mɔgɔw wulila ka hakilinanw ta walasa dɛmɛ bɛ se ka kɛ cogo min na ni jamadalajɛ ni a kɛra cogo la ko a balili bɛ gɛlɛya u kɔni u nana ni minɛnw ye cogo minnu na u bɛ se ka jama dalajɛ kɛ nka hakili ka to mɔgɔw la u k'u yɛrɛ lakana o dɔ ye mɔgɔw ye fɛɛrɛw sigi sen kan ka misiriw sɛgɛrɛ ka taa lakanani minɛn minnu fɔra i n'a fɔ tigɛko minɛn ninnu ani safinɛ ka t'o di u ma ani nun datugunan ninnu masikiw k'o d'u ma ka fara tigɛw bɛ susa ni fɛn min ye n'o ye gel hydroalcoolique ninnu ye k'olu d'u ma ka d'a kan misiri filɛ nin ye ale ye yɔrɔ de ye jama ka ca yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ taa bato de la yen o la n'o bɛ kɛ jama ka hakili to a yɛrɛ la u k'o fɛn ninnu matarafa a kɛra cogo cogo bana in walasa a carili dan ka se ka kari o la Nin kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'o lase jama ma. Covid 19 ayi nin y'i ka ko bannen pewu n y'o de f'i ɲɛ na kuma daminɛ la n ko e ni ne a y'a mɛn ɲɔgɔn bolo dɛ fo wagati min o hukumu kɔnɔna la balimaw an ka jamukan kɔni bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ la nka sɔni aw ni anw an k'an kɔ don ɲɔgɔn na sa an ka artisibaw kɔni wulila ka jɔ kɛ nin sanga in na ka bɛn ni bana in yɛrɛ kɛlɛli ye o wagati na an ka artiste dɔw bɛ yen nɔ n'olu ye groupe dɔ former eh, n'o bɛ tali kɛ Youssou Ndour kan n'o bɛ tali kɛ Awadi kan ani Viviane Ndour n'a ɲɔgɔnna caman olu ye eh, dɔnkili duman dɔ da ka da coronavirus in na dɛ mun tɔgɔ ye Daan Corona aw ni anw an ka jɛ k'o lamɛn

bamananw ko ten ko na duman tɛ mɛn daga la nin sanga in na an ka jamukan kɔni a sera kuncɛyɔrɔ ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn aw fɛn fɛn tun bɛ k'a lamɛn radio joliba kan ni television joliba sanfɛ ani bɔlɔlɔ sanfɛ an b'aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na nka ni ala ma baasi kɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ la ka se k'an da don fɛn na an ma se ka fɛn mun walawala aw ye walasa aw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la nka sɔnni an ka an kɔ don ɲɔgɔn na an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko fura ma sɔrɔ bana in na fɔlɔ fura minnu sɔrɔla a la o fura ninnu a tɛ wari a tɛ wari kofɔ a tɛ sanu kofɔ a tɛ foyi foyi kofɔ k'an k'an tigɛ ko safinɛ la k'a jɛ an ka alors gel fana ɲini k'a matarafa n'an bɛ taa yɔrɔ minnu na an ka jama jama bɛ fara yɔrɔ kan yɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ yɔrɔ la k'an k'o yɔrɔ ninnu fana tagaliw fana nɛmɛ nɛmɛ ani fana an ka musɔrɔ ɲini k'o don an nun na ka se ka an nun datugu wa fana an ka furancɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ mɛtiri kelen ɲɔgɔnna bɔ ɲɔgɔn kɔ la nin fɛn fɛn fɔra nin ye nin si tɛ wari caman kofɔ ni si tɛ e musaka caman ko fɔ e ye e bɛ se k'o kɛ wa ne yɛrɛ fana bɛ se k'o fana kɛ alors an bɛ ala deli ala ka faamuyali ko ɲuman di an ni aw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn don wɛrɛ nin kɛnɛ in kan jamukan wɛrɛ kan aw bayi bayi merci ne ko nin ye mun ko ye kabi nin covid 19 in y'a yɛrɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ foyi de man ɲi bilen n ka cɛ a ye banaba nin ni covid 19 in tɛ an b'a kɛlɛ k'a kɛlɛ f'a ka yan bila